ọzọ nna m good evening sir good evening biko anyị chọrọ ka ị kọwara anyị ihe ị maara maka agwụ
ee agwụ na ụdụ na ụdụ e nwere agwụ mmiri nwee agwụ ọgbanje nwee agwụ omenala nwee agwụ ọdịnala nwee agwụ mmadụ jiri aka kọtara onwe nwee agwụ mmadụ na-agwọ ndị ọgwụ gwọ oke ọgwụ ọ bụwa dibịa Mm. ma dibịa adịwa be ha aka ndị gbasoro nnukwu oke mmọnwụ o nwere ọgwụ a na-agwọ ndere ọgwụ adịwa be ha a sị na onye ọ ma abụwa ndị agwụ agwụ adịwa ọ ya bụ ọgwụ a na-akpọ ha ncha akwụkwọ na ọgwụ nke ndị ọgbanje na-eme na ụmụ nwaanyị isi mgbaka ị na ọ dịkwa sị nwaanyị ahụ na-ayị ala o kofuwa akwa tewe egwu nke ahụ bụ agwụ mmiri agwụ ndị ọgbanje nke ọzọ bụ akwụkwọ na ọgwụ ọdịnala be nna mmadụ ndị ikwu nne ya na ikwu nna ndị be nna a na-abịa arụrụ ha agwụ ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị ihe dị n'agwụ so ọzọkọ agwụ dị a na-akpọ agwụ nshi agwụ nshi ahụ bụ agwụ dịka onye gbasoro nnukwu mmọnwụ na ọ bụ onye nna nna ha mere agwụ ehe ndị nne- ndị nna ha emeghe nna mụtara nna eme mana ọ forefather mere nke ahụ bụ a na-akpọ agwụ nshi because ha emeweghe and ọ ụdị agwụ a na-eri nkịta agwụ mgbe ochie Mm. mana ebe ọ makwara mmadụ ada akụziri ya dịka ihe dị na dibịa onye rụchakwa agwụ ndị ikwu nne na ikwu nna rụchakwa agwụ ọgbafọ ndị be a na-akpọ mgbafọ ahịa ọgwụ ọgbafọ afịa ọgwụ bụ dibịa bụ katara ahụ ọ bụrụ na dibịa ahụ mee ihe na bịa doziere ọnọdụ o jee tupu e mere onwe dibịa ụdị ndị dibịa anyị ịya na ọ bụrụ onye m ji gwọọ ya taa ka m ji agwọ echi ọ bụrụ onye m ji zọọ mmadụ taa ka m na-azọ echi maka anaghị na-abụ ndị dibịa ọ na-abụ ịpụta ọ jebata ụgbọ akwụkwọ nenewe ihe a ji gwọọ ihe a ji ruro ya ihe a ji ruro ya mgbe ọ bịagwuru Mm. ndị ahụ bụ agwụ nsata Okay. ike mbute ebewa exercise book anyị adịghị exercise book dị ụtọ na ị nọrọ kịta e nwere ike iwere mmiri gwọọ ya ịbịazaghachi n'onu ka ihe eji gwọọ ya A- akwụkwọ ọbịara ọhụụ eji agwọ ya akwụkwọ okwuru oru eji agwọ ya Ah, akwụkwọ mango eji agwọ ya akwụkwọ niile dị n'ụwa eji agwọ ya mana ọ nro ya maara ka ọ na-emewe ọ nke ma bụ ị na-eme ọ ya ka a na-akpọ ọgwụ nshi agwụ ndị mmiri akwụkwọ na ọgwụ mara mmadụ ọ na-ama nwoke ọ na-ama nwaanyị. Mm. ndị pastọ ọtakwa agwụ na-eme ha nwere ike ime n'oyibo nwee ike ime n'Igbo ha ncha bụ agwụ maka na ndị almost ndị pastọ otu ndị dibịa na-agwọrọ ha ose naabọ ha na-eri o nwere onye nwe ose naabọ na-ahụ ụzọ ị bịakwa gwacha ihe niile dị n'arụ ha chi na ha bụ ndị agwụ eri na-eri mana ose naabọ nke na-apụta ose naabọ ndị mmiri yere mmadụ na-aka mma ose naabọ nọ ndị mmiri yere ya Onyinye bụ gift e nyere gị na akwụkwọ na ọgwụ nna gị nyere gị ọ bụghị nke ose naabọ ịya wee dibịa ọka akwa nka okpu echi ọgịnị ọ ka ya rụwa dibịa mewe agwụ na agwụ mara ya nwoke ọbụla bụ dibịa nwoke ọbụla na-eme agwụ mana ọ nwere ndị na-emekwa arụ- ịrụkwa agbata ọgwụ ị na-emekwara onwe onye ị na-eme ọ bụrụ na achị onye ọbụla gaa agwụ sọ onye dị na agwụ mgbe ọ bụ ọ bụghị nwoke niile bụ dibịa na ọ eme ekwere nke onye ọ dakwara ọdịnala be ha mere ya ekwere aka ọ mewe ya Aha, ọ bụrụ na ọgwụ mmadụ na-eme ọgwụ be ha ọ bụrụ na ọgwụ ọdịnala dị be ha o nweghị nwoke ọbụla o nweghị ebete na Ezeagụ na-enweghị mgbọrọgwụ na-enweghị agwụ agwụ niile karịrị o nwere ike ọ bụrụ sọ ọgwụ ahọ ọsa ọgwụ ahọ ọsa bụ ị na-eme aha agwụ ha akwụkwọ na ọgwụ ụfọdụ abụrụ ọgwụ ahọ ime ha akwụkwọ na ọgwụ ụfọdụ abụrụ ọgwụ eze ha akwụkwọ na ọgwụ ụfọdụ abụrụ ọgwụ nta a mụkwa nwata ọ naghị eti eti ọ na-agbarị agbarị ndị na-eme ọgwụ ha dị ha agwụ nta ha akwụkwọ na ọgwụ bụ ọgwụ so nọ ihe daalụ sọ nwa nwanne m daalụ ọnọ nna Ah, achọrọ m ka ị rụtụkwa ya aka na oke agwụ na nne agwụ ee oke agwụ nne agwụ onye ọbụla nwere oke agwụ nwee nne agwụ nọ nke onye na-emekwa nke bụ oke bụkwa onye nọrọ ọ na-ahụ ụzọ na-eme agwụ mana a na-asị oke na oke nnekwu na oke a na-asị ọgwụ nnekwu na oke ọkụ Mm. oke ọgwụ na ọgwụ nwere n'ime onye ọbụla na-eme agwụ na-egote nnekwu egote oke Oke ọkụ. ee agbatuoro ya agwụ ti oti nke eghe ọnụ ewere agba ọkụ rụọrọ ya agwụ abịazie egbuoro oke ọkụ nnekwu ọka egbene egbuoro nwunye ọkụ nnekwu so n'ọ ya bụ a na-emekwe ọ bụrụ abụ na ọgwụ nnekwu na oke ọkụ agwụ oke nne o nweghị oke iche o nweghị na-iche na anyị na-ekwe ya mere ya agwa chi ọgwụ oke nne ọ bụrụ i gote nnekwu na oke ọkụ wee rụọ agwụ e kwuru okwu na na almost mmadụ niile nọ n'Ezeagụ nwere agwụ ị na-ekwu na onye ọbụla ga-arụ nwa agwụ nwoke ọbụla ma nwaanyị ọbụla ga-arụ nwa agwụ ọ bụrụ ma Ezeagụ ụwa niile Mm. nwoke na-arụ agwụ nwaanyị na-arụ agwụ agwụ nnekwu na ọkụ nwoke na-arụ agwụ nwaanyị na-arụ agwụ ọ bụghị sọ ndị dibịa mara agwụ ọ sọ ndị dibịa na-arụ o nwere onye na-emdakwa ka n'ụbụ ma dibịa like nke m jere ụbụ n'ọchọ ndị ndị ụlọ bụ chinwa eji mgbatuoro ụmụ ya niile agwụ ma nwoke ma nwaanyị the man mụrụ 10 nke 11 nwere ewu 10 egoro agbọghọ ọkụ 10 gote vootu nke oghe ọnụ wee gote egbene nnekwu gotezie ji onye ọbụla were agwụ nke agbatichere onye ọbụla agwụ mekwu agwụ nnekwu na oke ọkụ so acha niile bụ emegworo ha ihe dị na omenala dibịa o wee zuo onye agwụ ihe ihe nsogbu arise na asị gị jee kpara agwụ nna gị na ọ gị jee kpara agwụ wee na-emegwu agwụ so n'ọ ya daalụ sọ ya na ndị nwere ịgwa anyị maka Ara agwụ. Hmm.
Ara agwụ bụ like ndị ara agwụ na-agbakarị bụ ndị ọgwụ ọdịnala. One, ndị mmiri agwụ mmiri na-eme ndị ụmụ nwaanyị asị na onye nwa na-enwe isi bere bere bere agwụ mmiri na-enye ya nsogbu ndị oke dibịa debeva Hmm. bụ nwoke na ọ bụ nwaanyị ha emeghekwa agwụ nna ha agwụ na-eme ha isi bere bere agwụ ụmụ ha na-eme like mụwa mgbe m nọ Indonesia eze nwaanyị Indonesia sị mụ na wa m jee mewe agwụ before m ayịwa ara and before m mee travel onye ara bịara sị ị na-akwado travel na evu ekwe nata ị yịwa ara na nata ndị mụ na ha nọ bụ ndị be anyị sị m ma chọgoro ime travel na ọ naghị adịghị a na-achọ m achọ the next thing bụ m afọ maka fon adịghị mgbe ahụ Mm. so ekwu ndị ekwu ndị wee chịba so I was there, anyị ma ha nọzi na plane anaghịzi m ahụ ụzọ I come back mechaa ihe m mere wee jewezie anyị eruzie nọ n'ọsra mụ na eh, onye ambasadọ n'ọsra anyị jewe Indonesia ruzie dị eze nwanyị gwakwa m ihe ahụ that is why m ji nata chọwa ọdịnala m mewere so n'ọhịa daalụ sọ ya daalụ onye agwụ mara ka onye agwụ ọdịnala mara na-achọghị ịrụ ọrụ ọdịnala chọrọ ịzụ afịa ma ọfụ obodo oyibo ọ ka a-handle over nye onye ọzọ ya ya rụwa anya ụlọ yes abụọ ya yes Mm. ọ nọ ọ nọ in form of first class second class third class ọ bụ nnụ agwụ mara gị o wee bụ nnọọ ha agwụ ịma na o nwere agwụ a na-akpọ agwụ nkechiri ntị agwụ na-enyere mmadụ ehe Mm. Mhm. ọ nwere ụdị agwụ ya ama gị o nwere ebe ị na-eje Nwee ụdị agwụ ya ama gị. Ọ na-adị ka nwaanyị, o were nwaanyị ya amụ nwa naabọ, were ya amụ ofu nwa, wee ndị ejima debe ha. O were agwụ ya ama gị. Ị gbatichakwa awụrụcha ọgwụ, i were okuku, were nzu, were ọfọ jewere onwe. Ị bakwa n'ime na emechikwa ekpiri jewe ọrụ. Mana o were ọgwụ ọ ya abụ na ihe megide na ihe anụte mewe ọsọ ịlaikiri ịlaikiri ghọtagwo ọ nọ ọ nọ ka famili ahụ ịma na ọ bụghị bete niile bụ dibịa o nwere ndị ọ bụ dibịa dị be fa like ọ dị in form of arụsị papa gọkwa arụsị make sure na ofu nwa ya agọ and ọkwa ọ gọchakwa rituo onye ọzọ ya agọkwa ọ nwere ụdị agwụ dị like that Mm. nghọtago Mm, daalụ sọ mhm, daalụ ọzọ ịma nọ ọ n'iyi ebe anyị nọ yes ị ka agwa ndị na-awa ọchị ihe ha ka eme emewa were n'afọ 2025 Mhm. ndị ibe m nnọọnụ ọ bụghịkwa were ke were na ịbata n'ihe were ọkụkọ gbuoro onye yọrọ gị ụwa si a na-aba aha ọfụ n'onye ọma bịawa o wee ewere ka Hmm. ya bụ ọkụkọ a igbuoro chi maka onye buru chi ụzọ megonu ọ gbagbuo onwe n'ọsọ mana chi buru ụzọ gonu o nweghị ka mmadụ na chi ya na awere Ee, o wezie ihe dị aka bụ ọdịnala be nna gị akụkọ nwe ọzọ beneshina a na-abakwa ahọ ọhụrụ i je gbuo ọrụ ọkọchị a na-abakwa ahọ ọhụrụ na-ebidokwa ọwa ya were ka ọ ndị ichie be nna gị na-ebidokwa onye bụgwere mama agbuo papa ya onye min bụrụ onye mama na papa awụgworo Mm. aha iwere mma ọkọ ya si ahụ na m abakwa na ahụ rikwe na ihe chụtakwa na ihe ọ kacha awere maka na ọ bụghị mmadụ ncha bụ ọgwụ na-erere agwaru ya oke ite gwaru ya okike awere gwaru ya isi atụ awere gwaru ya ebuna awere ọ bụghị mmadụ ncha niile bụ ọgwụ na-erere ọgwụ kacha ọgwụ bụ na ịsavụrụ chi gị onye ụwa gị savụ onye dị be nna gị savụ arụsị dị be nna gị ha ncha bụ awere ka ọ bụrụ na ọ were arụsị dị ikwu nne gị savụ kwuo ọ bụrụ na ọ were nke ịgbajegworo ka i je kụọ mba like many people na-abịa beneshi na-achọ beneshi mba Mm. bicha ekwe ha January rukwe ọ bụrụ na ị na-arute ha ị kpọọ na phone sị meke na ihe anyị ekere m ọzọ ihe dịka ee, ego onye ya emere eme ihe ọ bụrụ na e mere ọzọ ihe Mm. ọ bụrụ ọjị na mmanya isi ọzọ na-abakwa ahọ ọhụrụ aha ihe dị ọkwa igbuoro ọkụkọ ihe dị ọkwa igbuoro efi ihe dị ọkwa igbuoro ewu ọ kacha awere kaba awere rutekwe first bụ chi gị onye ụwa onye ụwa ahụ bụ chi gị second ọ bụrụ na nna gị ka dị ị nwere ike ihe nna nna gị ha ọ bụrụ na nna ya dị ihe nna gị ya na ndị nna nna ha ya bụ second awere Ihe iji ikwu nne gị third awere maka achụghị ọsọ chụwa omego ọ naa ikwu nne ikwu nne bụ ụfọdụ azụ nne ya ihe eji ikwu nne ya weta ikwu nne ya na-eme ọdịnala anaghị eme ọdịnala i rute meere ya saraka ịchọ ya anya ọ bụ ndị nne ya na-eje ụka iwu edechita aja jee be nna gị jee ndị ikwu nne ya anya kpọọ nna mụtara nna gị mama gị nna mụta mama gị ya nne onye rie omego gị ọ sị ya nyekwuo ya enwe ya na ọ ya ekwere ha na ka o wee weta ọzọ na ego nyefa ọ ya bụ awere kacha awere a na-agwọ awere ite ana m agwọ a na-agwọ awere okuku ana m agwọ a na-ewere agwọ i- isi ebunu ana m agwọ A- a na-agwọ isi okpoko ana m agwọ a na-agwọ isi atụ ana m agwọ ha ncha bụ awere mana ọwa ha awere kacha ya m gwara a na-akọ n'ụlọ ama mma afọ ezi ọ bụghị mmadụ ncha niile bụ ọgwụ na-erere ị nwere ike ịgwọcha isi atụ ha ọ ma nre mana chi gị bụ the main awere i were nna nna gị ha bụ the main awere i were ị ghọtago Mm. Ee, ekelere m gị.
ọzọ daalụ sọ Ee, nwanne m